ndị be anyị ekene m unu igbo mma mma ka ọ dịrị unu mma o ya gazie o hmm. asị m ka m kene unu welụ gwakwa unu ife na-eme n'obodo anyị obodo anyị nọ na dịka Lagos na ebe ndị ọzọ na Nigeria mana nke Lagos ka dị mkpa ebe dịka oge kịta unu ga-anụ na ife na-aga fụ ma ọnụ ife na-aga n'ikuku ọ ife mere na Lagos ụnyaahụ um, after ife niile ndị a mesịzi na enwezi ekwu a na-ekwugasị a na-ekwugasị okwu dị iche iche sị na ndị be anyị ma maka ya and before that o nwere video mmadụ gosi m yesterday video mmadụ send m yesterday sị m nene nene ya I played the video fụ na Nnamdi Kanu na-ekwusigasị ihe o kwuru there after emechazi ndị mmadụ na-alinkesi ife mere na Lagos na-asị na ife mere na Lagos na ndị ife mere na Lagos nya na ife niile e mebi na Lagos na ndị be anyị ma maka ya na ọ ndị Nnamdi Kanu gwa ha jee mee ife dị otu a ya bụ ife wee gbaa m ezigbo ngharị o lu n'ụtụtụ o nwe ife ndị a ọ na-ahụ na ha aga na Facebook na ebe ndị ọzọ wee na-ayọ ndị be anyị bikonu wenatanụ ọnụ na a na-anọkwa n'ọgụ ofu onye sị onye a waka onye a sị onye a waka onye a sị ya nne gị onye a sị ya nna gị ọ nọkata o pushuo onye aka nwa ga-epushu onye aka ọkwa ife na-acause civil war before you know it mmadụ anwụọ mmadụ anwụọ rinne i checkie ife niile na-acause world war na ọgụ n'ụwa niile ọ na-ebido na table o bido na table a na-alụ aka na-ekwu okwu a na-aba mba e mekata mekata ọ banye into nnukwu ọgụ mmadụ amara mmadụ amara ebe o si wee bịa ya ka m ji ayọ ndị be anyị sị ha mechinatanụ ọnụ mechinatanụ ọnụ a sị na ife Nnamdi Kanu na-agwa ndị be anyị na phone ngwa jee nụ unu fụ onye police gbuo nụ e mụọ nụ ya ọkụ mee nke a mee nke a ọ nọkwa n'obodo oyibo na-ekwu ife a ọ nọrọkwa here ka ife mere anyị before ghara imekwa jee nụ na social ghara ime na ọzọ jekwa na social media kịta ka unu fụ ndị obodo anyị nọ na be ha na-ekwu na Nnamdi Kanu gwara ndị be anyị ha jee mebisie ife na ife niile e mebi na Lagos ndị be anyị mebiri ya ife a na-ekwu na wee na-asị unu biko wenatanụ ọnụ unu ka ife mere anyị before ghara emekwana anyị ọzọ ọ kwa ụdị ife dị otu a kọsọ civil war ya na ha ebidokwa kịta na ndị be anyị ama mbenata ọnụ ha ife sọrọ mmadụ ọ na-ekwu nwatakịrị bunie because na enwere social media ọ na-ede ife ga-amụnye ọkụ n'obodo now ife niile melụ na EndSARS eh, eh, eh, protest emelụ ana ha ebo ya ndị Igbo kịta because na unu edeberọ ọnụ unu duu onye ọwụna emeghe ọnụ na-ekwu ife sọrọ ya ị nọ n'obodo mmadụ ị na-ekwu ife sọrọ gị na-akpọ ha iyi na-eme ife dị iche iche onye kụziri anyị nke a onye gosiri anyị na ife dị otu a na ọ dị mma ya ka m sị ka m yọọ unu n'ụtụtụ a anyị na ndị Yoruba dịbakwa mma gboo gboo gboo gboo ka a nụsịla ọgụ ọ kwa obodo a ka anyị nachighatara azụ ụlọ niile ndị be anyị nwere ha nyechigharị azụ ndị anyị sị na anyị na ha wụ nwanne anyị na ha bidebere n'obodo anyị ha sịkwa na properties were abandoned one ha jikwa wee ruo taata anyị anatakwabe ife niile nwere ego n'Igbo land taa i chekie ya 80% of them nọ na Lagos ana m ekwuzi ife ndị Igbo nwere na Lagos ana m ekwuzi afịa ha nwere ana m ekwuzi investment ndị ọzọ dị iche iche m nwere ike ikwu ebe a nya ka ndị be anyị na-achọ ịmụnye ọkụ na one day with okwu ọnụ ife ọwụna pụta na Naịjirịa ndị be anyị eburu ya n'isi ha kpọọ ndị ndị a iyi ha kpọọ ndị a iyi kpọọ ndị a iyi ọ sọsọ anyị bi na Naịjirịa ndị be anyị sị na gbalagbala fee oke ọ bụrụ ara okwu dị nka ife mmadụ kwuru n'ọnụ ọ pụta ị ma withdraw nwuzi ọzọ ị ya-ewechighata ya azụ ọ pụgo ka ị ka esi alink ndị be anyị with ife ife mee na Lagos nyaa ọ because of okwu ọnụ anyị na ife anyị na-epost ị gwa mmadụ eziokwu ọ kpọba gị iyi a nọkata otu a nọkata mmadụ ede ife sị na ife m kwuru post onye Igbo post ndị be anyị na-akpọ m iyi ha emerekwana ya baa na ebe a ọ ga-enyekwa nsogbu ọ ga-enyekwa nsogbu wee na-ayọ ndị be anyị sị bikonụ bikonụ menatanụ ọnụ unu menata a na-asị na gbaragbara a sị na gbaragbara fee oke ọ bụrụ ala akwụ maka ukwu again menatanụ ọnụ unu ebigo m na Lagos a for close to 40 years onwe ihe na-eme n'obodo a m amarọ onye sị na ndị be anyị ọ ndị be anyị ga na-emebisi ife ndị be anyị ada emebisi ife ndị be anyị ndozi ka a na-edozi ọlụlụ ka a na-alụ ife anyị na-atụ n'inu bụ na ebe onye bi ka ọ na-awachi and anyị na-awachi ya steady pụọ na Lagos ka ife ndị be anyị na-alụ afịa ụnọ estate ụdị ife dị iche iche they are doing the business Lagos provide a conducive atmosphere anyị na-eme business start right ịfụ onye ọwụna nwere ego na-agba nnukwu moto na south east asị ho jee cheki ya o bi na Lagos kedu ife anyị ga-ejizi aka anyị wee rụta ụlọ kwatuo 50 years ago this emere mistake anaghị repeat na emere 50 years ago kịta anaghị emekwu ya ọzọ 50 something years ago ada 54 years ago kịta a na-emekwu ya ọzọ wee na ndị ayọ ndị be ha menata ọnụ ha menata na ọnụ ọnụ ka ofe lọrọ alọ wee zuolu anyị nni ọkwa na be mmadụ ka anyị nọ mmadụ ama eje be mmadụ nọgbuo ya kedu ife ga-emekata emekata e wee na-alink ndị be anyị n'ife mere na Lagos yesterday ebee ka ndị be anyị nwere nwere capacity ebee ka ha nwere ike ime ụdị ife dị otu a ebee ka ha nwere ike ime mana ife a na-ekwu n'ọnụ nna na-ekwu a na-ekwu na ọ sị ha jenụ mebisie ife niile o nwee ife Asiwaju unu fụ mebie o nwee ife unu fụ kụtuo ọ nọkwa na London ụmụ ụmụazị ọ na-aghọwu jebe Nnamdị Kanụ ọwụ nya wụ leader ọwụ nya bụ Ọhanaeze president general ọwụ gọvanọ ọwụ sinetọ ọ nọ na House of Assembly ọ nọ na House of Reps ọwụ minista ọwụ local government chairman ọ nọlụ n'obodo oyibo ọ sị unu mee nke a na-eme ọ sị suo ebe a ebibie ife ndị be anyị ebe a ka ọ ga-anọ Nnamdị awụrọkwanụ ya ka m na-agwa ma ekwukwa ma ndị obodo a ma ndị ọzọ nọ na Naịjirịa Nnamdị awụrọkwa ọbụrọkwa na Igbo leader is not ọbụrọkwa nya na-achị ndị Igbo ọwụrọkwa minista or president na Igbo land ka ụnụ makwa amalụ maka ndị ọ na-aghọrị before you know it jee nee ife a na-epost na social media now ndị obodo anaghị epost before you know it anụba ọgụ before you know it egbuo egbuo 1 million people anyị ebidokwa n'isi akụkpọsịa ụnọ gbaa ụnọ ọkụ anyị ejekwa bidokwa n'isi ana m ayọ ndị be anyị biko wedatanụ aka ife melu yesterday na Lagos a na-ewute onye ọbụla o jọrọ ezigbo njọ mana o wute na a ga na-alink ndị be anyị with with ụdị ife dị otu a because na Nnamdị Kanụ kwuru okwu ọ bụ na Nnamdị Kanụ ekwughị ife o kwuru yesterday send ya o nwe onye gara ekwu ife a na ọ nọkwa n'obodo oyibo ọ na-aghọgbusi ụmụazị ụmụazị je na-emebisi ife mana amakwa na aka ndị be anyị adịrọ n'ife eme yesterday I know that one and I ekwuona m ya kwuo ya outside na-ayọ unu sị unu bikonụ onye ọbụla benata ọnụ ya onye ọbụla benata ọnụ ya na gbalagbala fee oke ọ bụrụ ala wee welu ohere anwa kịta wee na-ekwu okwu wee na-ayọ ndị Igbo President General Ohanaeze Council of Chiefs Council of Elders Intelligentsia Professors onye ọbụla bụ mmadụ n'Igbo land nwee pozi onye ọbụla bụ onye isi onye ọbụla na-achị obodo onye ọbụla na-azụ ezigbo afịa onye ọbụla bụ ife bikonụ this is ọ kịta onye onye ekwu okwu kwukwa okwu ọ gafekwana n'ife a na-ekwu with what I'm seeing anọkwa na Lagos and anọ m na Lagos nọ na cabinet Lagos and ama m ife a na-ekwu ama m ife a na-ekwu now ndị be anyị ma ya ekwunata okwu kịta kịta all the body that ekwunata okwu and dissociate wepụ our people sị na anyị amarọkwa ife Nnamdi Kanu na-ekwu na ọ bụrọkwa our leader we need to tell them anyị agwa ha president Ohanaeze ya ekwu okwu anybody who the governors ya ezukọ kwuo okwu because ife a na ọ na-agba o nwee nnukwu ọgbaghara na Lagos now and anyị amarọ ife jekọ imenụ mana ọ wụ na leaders anyị pụta kịta kwuo okwu onye ọbụla anyị sekara aka sị na Nnamdi Kanu awụrọ our leader then ife a nwere ike i settle okwu a so ana m ayọ ife m ji wee na-ekwu okwu a ka m na-ekwuzi na anybody ndị leaders ndị be anyị must issue a statement in the next 30 minutes or one hour unu ekwena ka o luo one hour to save to abridge what is trending in Lagos and what is building up in Lagos and Southwest. I'm begging ana m ayọ ndị Igbo ụkwụ m dụkwa n'ikpere ụkwụ m dụ n'ala ka m na-ayọ Igbo leaders ha kwuo okwu anọkwana m n'obodo a 40 years and ife m na-anụ na-anụ ife a na-ekwu the anger iwe na ọnụma dị ndị obodo a n'obi ụmụaka nwere ike imebi ife wee na-ayọ unu sị unu biko kwuenụ okwu kwuenụ okwu kwuenụ sị na Nnamdi Kanu adịghị represent ndị Igbo ife m sị ka m yọọ unu n'ụtụtụ a o nwe onye o nwe onye mere ya elect o nwe onye sị na ọ leader anyị ọ pụọ na-agwa ụmụazị ọ pụta set up radio na-ekwu ife sọrọ ya na-ekwu ife sọrọ ya o nwere ife ị ga-ekwuo n'obodo oyibo etinye nnukwu ọkụ ebe a ọ gbaa mmadụ ọ gbaa thousands and millions of people ụmụazị na-ekweri ya anyị gbachi nkịtị ndị be anyị tụrụ inu sị na a hapụ ụmụaka aha okenye nọ n'ụlọ hapụ ụmụaka ha eyiri agwọ che na ọ ife onu atụkwu inu ọzọ sị na okenye ada anọ n'ụnọ ewu amụọ n'ọgbụ atụkwu inu ọzọ sị na atụkwu inu ọzọ sị na afụ na-ekwu na ọ na-egbu okenye mana ekwue na anụghị ọ na-egbu nwata ekene m unu onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs